Wawazfumu wawazfumu lero ndabwera ndi trending news yokhuzana ndi Bishop Ushu. Bishop ameneyu zina lake ndi James Ugwu amachokera ku Nigeria. Bishopuwa amagonana ndi anthu a mutchalitchi mwawo azimayi okwatira ana amangokhalira kuwagona. Ndiye panopa ali pa internet kwina kulikonse akutrenda. Bishop ameneyu amachokera komwe uko ku Enugu, Ikezi, ku Igbo land ndi kumene amakhala. Mkuluyu adali olemekezeka kwambiri pa tchalitchi ina kudera kumeneko. Zotsatira zake akuti foni yake idapoila. Itapoila adampatsa mnyamata kuti akamkhozetsere. Mnyamata uja adatenga foni ija. Adapita kokhozetsa kuja, okhozetsa ataiona foni ija adanena kuti ine sindingakwanitse koma pali mkulu wina wake ku Lagos amene angathe kukwanitsa kukhoza foni imeneyi. Koma zitenga week kuti apiteko ku Lagosiko. Zotsatira zake mnyamata uja adati ndipite kaye n'kauze abishopu. Atafikira abishopu kuti wokhoza uja akuti sangakwanitse koma ku Lagos kuli mkulu amene angathe kukwanitsa kukhoza foni yanu. Abishopu anati no vex. Kagule foni ina ndalama iyi nde mukatenge ma data, ma failo amene ali mufoni muja mukaike mu foni yanyuwaniyi. Tapita ukamfunse ngati angakwanitse. Atamfikira mnyamata uja anati yaa ndingathe kukwanitsa kupanga zimenezo ndili ndi kompyuta. Anakagula foni ina nde anambopanga transfer zinthu zija kupititsa ku foni yanyuwani. Nde anatenga zinthu zija kuziika mu kompyuta kenako kuzipanga paste ku foni yanyuwani. Nde mnyamata uja sadamupemphe munthu uja kuti apange delete. after kupanga capture this data zotsatira zake adapita wina isanendera yake nde amakhala makhala ndi mnyamata uja amafuna apange delete mafailos aja nde zotsatira zake amapita ku foda ina iliyonse kumapanga cheki kodi kuli chani kodi kuli chani monga mukudziwa anthu ambiri amakompyuta akapeza foda ina yake amafuna alowe mkati muja ngati muli zinthu zimene alibe atengeko azike mu kompyuta mwawo nde zotsatira zake mnyamata uja amapanganso chimodzimodzi ndi kumene amakumana ndi mavidiyo a bishop aja akugona azimayi osiyanasiyana akugona ana zotsatira zake mnyamata uja adangozipanga post panopa bishop aja ndi abantaza ayaluka pena paliponse nkhani ndi yawo ndipo nayonso link ya mavidiyos awo mungathe kupita ku telegram kuti mukaonere mavidiyos awo ngati mufuna muonere link yake ili munsimu Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu enaake amene mmapita ku tchalitchi mutengere phunziro. Anthu enaake mmapita ku tchalitchi ndikumalekelera azikazi anu azipanga u friend ndi ma pastor. Anthu enaake aziyankhula mawu osakhala bwino, Bae, sweet, mwana wanga, hey, my daughter, how are you? Zinthu ngati zimenezi osamalola guys. Ku tchalitchi mwapita kukapemphera simunapita kukapanga ubale ndi munthu. Komanso masiku ano ndi bwino kumapemphera m'nyumba mwako osamapita ku tchalichi. Chifukwa chakuti Yesu sankapita m'matchalichi, Yesu ankayenda ndi kasalu, akafika pamalo pena pake amangoyala ndikupemphera. Samapita m'matchalichi m'manyumba, dzimabuilding kumakapemphera. 6 koloko yakwana kumapita m'dzimabuilding, sankapanga zimenezo. Nkana ma Rasta amanena kuti thupi ndilo kachisi chifukwa chakuti Yesu Ankangoima penapake, kuyala nsalu yake ndi kupemphera, kenako apitiriza ulendo wake. Ndiye anthu ambiri masiku ano timafuna tizipita kutchalitchi. Ndiye tikapita kutchalitchi kuja, mapasta panopa ndiye ndi ankhuli. Sakumalekerera mkazi akangowayandikira, amangochapa amangochapa. Ndiye zili ngati utenga azikazi ako kumapatsira apasta, chapeni ameneyo, amangochapa. Akuluakulu, khalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga.